ndi nkhani ine wa lahiri ktv pamene pali mpungwepungwe osatira chipani cha dpp komanso a congress party ndi fundo yomwe anayankhula chimwendo banda kunena kuti amalawi akupindula alimi panopa pamene osatira chipani cha dpp akunena kuti palibe yomwe akupindula katundu wadula and zinthu sizikuyenda ndiye pabwera mpungwepungwe mpungwepungwe wina A mcp akunenesa kuti anthu amene ali pafupi ndi komwe kuli Gangata a dpp akupita kumenekoko amenyedwe, atemedwe ndipo apangidwe chipongwe china chilichonse. Takhalani pompo zonse kuti pompo kuti muonere modekha. Anthu akuganiza ngati boma angalitenge mmene akuganizira. Peter anapanga chani? Peter ndi munthu woyipa kwambiri or akamayankhura chonchi zokalipa zoopseza anthu chani mukuganiza kuti angawinenso boma la Malawi? Dikirani ife tikufuna tizipikisana ndi udf kumwerako osati anthu ena iyayi. Tikufuna udf ndi imene tizipikisana chifukwa ndi amene ana ana anandani ana anachita ufulu woti ma democracy awo a dpp palibe amene munthu amalimbana ndi Dr Banda kuti umowo mulowe democracy ndi aford udf achina amunandife mkumba am a kamlepo kalua wa mdp eh ndi ena ambiri amene analiko osati awawa anali kumalecheleche ukoko ndi chifukwa chache ali ndi umunthu woipa a peter mutharika sakuziwa democracy ayi they did not fight for democracy in malawi so udf wake up tikufuna udf ikhale kumeneko tizingosintha tsopano osati awawa iyayi awa apite ku mozambique nde kwawoko. Anthu a dpp ndi amene amwazikani. Mcp munayionera kuti kuti yapha anthu pa democracy? Pa democracy unaionerako kuti kuti yapha anthu pa democracy? Tandiuzeni apopo. Ngati kunali ku parliament kuja munali nokha nokhanu ndi ndi ndani ndi woukirana nokha ndi a Nankhumwa. Gulupu lina la Nankhumwa ndi kwina kwake mumaiona kuti mcp. Ife tikukhala bwino ku mpoto pakali panopo peace because of Malawi Congress Party pakali panopo. Tinali waya waya ndi dpp kumanyozedwa usiku ndi usana. Ngakhale bag la feteleza litafika 500,000 dpp. 500,000 dpp ineyo sindingayivoterepo ata. Inu tazinenani mochangamuka inu tazina tazilankhulani mochangamuka ngati mukulikonda dziko la Malawi. Nthawi ya dpp zinthu zinali bwino. Aliyense amathamanga wa business, venda, wina aliyense zinthu zinali bwino koma anthu pa, apapa pangoziwikiratu pakuti mi- pali mitundu ina inangobadwa ndi moyo wongokhala wongovutika basi osatakataka chimene ati achite kaya mtsogoleri akuchita zolakwika kumangoombera mmanja kumangoombera ma ndiye pali mitundu ina amaziwa kuti ah tiri kufinyika mtundu wanuwu mukuikira kumbuyowu ndiofunika kuti president wake akanakhala wanu wanu wanu wanu ndithu nthawi ya dpp zinthu zinali bwino tisakambire ndale kapena chani koma tilikonde dziko lathu nthawi ya dpp zinthu zinali olo mmene mukulankhulira apapapa mungolankhulira ngati muli ku toilet manyi akununkha palibe palibe zochipitsa uchipitsa uchipitsa kuti zerani eh iwe ngati ufuna uchipitsa chipitsa iwe kalima zako uzichipitsa zakozo wamva kalima zako iweyo kalima zako ife sitiona sikudulaso kwa zinthu ifoti tiona kuti chimanga mmene timagulitsa kale si mmene tigulitsa tere fodya mmene timagulitsa kale si mmene tigulitsa tere zikudula nde ife sitiona sikudulaso kwa zinthu palibe Amene awona kudula kwa zinthu ndi amene zomukanika zako zimene iwe lima zako tchipitsa. Iwe tchipitsa zako tchipitsa zako iwe iwe dzatsegule shopu ngati uli ndalama dzatsegule shopu izitchipa dzalime chimanga uzigulitsa chotchipa dzalime ukukulankhulitsani ulesiwo osa osadziwa chimanga kumene chimachokera kwe ta sidzatchipaso. kudatebera kudatha basi kudakwana no chance singaberedwenso kachikena zosatheka boma imene ija idapita zidatha zimene zija ulesi ukuchitsawo umafuna 45 voti suvidziwa kumene vichokera basi mauzango kuba ng'o sidzathekanso Ah,
anthu enawa nzeru mulibe achimwene mulibe nzeru inuyo eyetu mulibe nzeru achimwene mfundo imene mubwezayo akabalimani zanu e, mukalima e, muzitchipiza ah, mfundo imeneyoyo eh? tatchipizani zinthu zikukanikani pati mukuziduliza ndinuyo Ah, nanga shuga uja akuchita kulimidwa shuga amene mukudulizayo zinthu za mmashopu mmachita kulima
iweyo ndi amene sumadziwa kulima iweyo ndi amene sumadziwa kulima ngati sindimadziwa ine kulima umayesa ndiweyo muganiza kuti chimanga chimene ndimadya pakhomo panga ndimachita kugula ndimalimatu ndimalima mwamva koma sitinkagulisa ngati mmene mugulisa masiku anowa ukuku ndiye kuba kwabelatu anthu mwamva kwabela anthu ufiti ndiye umenewowo kuba kwabela anthu umenewo ndiye ufiti iwo umenewowo mwamva nthawi ya bingu chimanga chinali chotchipa chotchipisisa chimanga Nde inu panopa mukugulisa thumba lija 120,000 padakali pano si ufiti umenewo a Congress inu.
Tanena kuti anthu olephera ndi amakani basi ati anthu akumwera ndi osalima? Zaukape. Inu munamva kuti kumwera kulibe minda? Chifukwa choti mumalima fodya, soya mukuona ngati kumwera anthu salima soya? Mukuona ngati kumwera anthu chimanga samalima? Kumweranso kuli minda yambiri. Mubwere kumwera kuli minda osati masewera. Koma tikunena kuti zipangizo za ulimi president wanu olephera ntchito uyuyu mu ulamuliro wake zakwera mitengo chifukwa fertilizer sangachoke pa 20000 pa 19000 fertilizer ukamponya ku 100 chakuti ndiye kuti zinthu zikuyenda mbewu ya kanyani ife timapita pa agora pakulima gold ukagula mbewu ya kanyani ija yet kugula 10 kg ija mbewu ya kanyani ija timagula 5000 lero mbewu ya kanyani yomwe yomwe ugule 75000 anthu alima zazi zenizeni basi ndiye mukati "Eh, anthu akumwera simulima zaka zonse mumatilimira ndinu kuzola kugona kumunda eh. Ukuzindikira chani garu iwe kapekape iwe ukuzindikira chani Malawi ndi ziko lako ndi ziko la ndani iweyo kuti mcp mwakuti mwa mcp ndi chipani chabwino kwambiri come 26 pa 16 September chitengaso boma musakaike zimenezo ziya. Palibe munthu angayime pa ndani pa line woti angapikisane ndi chakwera mmene alili peter yo kulibiretu musazinamize apapa ngati mmanyasidwa ndimene inuyo nanuso mukuwonera kuti zinthu zili mwakuti koma ineyo ndikuti mcp izawina komaso uchigawengawo akwapule akamabwera kumenekoko fukwa inuyo mmakonda zokwapula anzanu inuyo munthu akapita ku blantyre nanuso mmapanga zomwezo Nde ukoko mkapanga mwabwerera chisokonezo akukwapuleni ku Lilongweko. Mumakonda zokangana basi. Aliyense amadya zake sindimadya za ndale iyayi mwamva. Mumakonda zokangana anthu aku Thyolo inuyo. Anthu muzawona mmene azavotere. Dpp siyingawinenso yayi ndikukuwuzani ine. Mmayamba zotukwana ndinu anthu a ku Thyolo inu. That's why nafeso timabwezera. Palibe cholakwika ngati ndikuti akufika kupita Mutharika kupita ku Lilongwe mmakonda ziwawa kani ndiye ndimati akutibuleni kumeneko chifukwa inuyo a DPP mmakonda ziwawa. Ndiye mukupangira dala kupanga politicize akawona Gangata uko muzikapanga ziwawa choncho koma ukoko ndi kuchipinda kwa Malawi Congress Party inuyo kwanuko mumapha munthu wa MCP ku Thyoloko munamupha kaya ndikuti munamupha magalimoto a Chakwera ku Blantyre munawagenda ndiye mukuti ku Lilongwe uko akusiyeni mukamapanga zoti zosalongosoka musakwiye ndi dziko yayi dziko ndi la aliyense. Eeh ndi la aliyense dzikoli osati mzitenga ku Thyoloko mzichita anthu akumpoto ee mwakuti kumpotoko sitikuthandizani chani bwanji mupita kumpotoko mphunu bii kuti mutitengele mavoti kumenekoko musapiteko ndenu ku Ndata uko mukhale komweko ku Thyoloko ndi kumwera kwanu koko ife tikufuna Atupele Muluzi ndi amene tizipikisana naye osati inu anthu ogawa dziko inu. Munthuyo anapita, anachita kukadzipereka yekha ku polisi, lero kuchita kumpangira choncho khala ngati kuti munthuyo akufuna ndi chigawenga kapena afuna athawe. Analephera chitetezo kokamuteteza ujeni Chilima uko. Kulephera kukhwimitsa chitetezo kokamuteteza Chilima. Zimagalimoto zimene ayika maujenizo masambazi zi ndimesa ndi zimene zikanapita kumene kuja kukamfunafuna Chilima.
Munali ndife a Lahiri K TV takupatsirani nkhaniyo. Kodi mukuti chani? Chiganizo chanu perekani ku comment section and tikupatsiraninso tsatanetsatane mmene zakhalira nkhani ya Gangata koma Gangata panopa ali ku khoti ndipo kuli chitetezo chochuluka and mlanduwo mmene ungathere mmene ungakhalire tikupatsirani osayiwala kupanga like share video yathu komanso subscribe Lahiri K TV.